Matiu isi nke asaa unu ekpela ikpe ka a ghara ikpe unu ikpe n'ihi na otu unu si kpee ka a ga-esi kpee unu ọ bụkwa ihe unu ji tụọ ihe ka a ga-eji tụọra unu ma gịnị mere i ji lee irighiri ahịhịa nke dị n'anya nwanne gị ma ị tụgharịghị uche na ntuhie nke dị n'anya nke gị Ma ọ bụ kee ka ị ga-esi sị nwanne gị, Kwee ka m tụpụ irighiri ahịhịa n'anya gị, ma lee ihe ntuhie dị n'anya nke gị? Onye ihu abụọ, buru ụzọ tụpụ ntuhie ahụ n'anya nke gị, mgbe ahụ ka ị ga-ahụ ụzọ nke ọma ịtụpụ irighiri ahịhịa ahụ n'anya nwanne gị. Unu enyela nkịta ihe dị nsọ, unu atụdakwala pil unu n'ihu ezi ka ha ghara ịzọda ha ụkwụ eleghị anya wee chigharịa dọka unu. Rịọnụ, a ga-enyekwa unu, chọọnụ, unu ga-achọta, kụọnụ, a ga-emeghekwara unu. N'ihi na onye ọbụla nke na-arịọ na-arịọta, onye na-achọkwa na-achọtakwa, onye na-akụkwa ka a ga-emeghere. Ma ọ bụ olee mmadụ dị n'etiti unu onye ma ọ bụrụ na nwa ya arịọ ya ogbe achịcha, o nye ya nkume? Ma ọ bụ na ọ rịọ azụ, o nye ya agwọ? Ya mere, ọ bụrụ na unu onwe unu, ọ bụ ezie na unu dị njọ, matara inye ụmụ unu ezi onyinye, Nna unu nke bi n'eluigwe ga-esi aṅaa ghara iwere nnukwu ezi ihe karịrị nye ndị na-arịọ ya? Ya mere, ihe niile ka ha ha bụ nke unu na-achọ ka mmadụ meere unu, unu onwe unu na-emekwanụ mmadụ otu a, n'ihi na nke a bụ iwu na ndị amụma Chineke. Sinụ n'ọnụ ụzọ dị warawara baa, n'ihi na obosara ka ọnụ ụzọ ahụ dị, mbara ka ụzọ ahụ dịkwa. nke na-eduba n'ịla n'iyi, ọtụtụ ka ha dịkwa bụ ndị na-esi na ya na-aba. N'ihi na warawara ka ọnụ ụzọ ahụ dị, mkpagide ka ụzọ ahụ dịkwa nke na-eduba na ndụ, ole na ole ka ha dịkwa bụ ndị na-achọta ya. Unu ndị amụma ụgha ndị na-abịakwute unu n'ihe oyiyi atụrụ, ma n'ime ha bụ agụ na-apụnara atụrụ, unu ga-esite na mkpụrụ ha mata ha. Mmadụ ọ na-ekpokọpụta mkpụrụ vaịn n'ogwu, ma ọ bụ fig n'uke? Otu a, ezi osisi ọ bụla na-amị mkpụrụ ọma, ma osisi na-abaghị n'ihe na-amị ajọ mkpụrụ. Ezi osisi apụghị ịmị ajọ mkpụrụ, osisi na-abaghị n'ihe apụghịkwa ịmị mkpụrụ ọma. A na-egbutu osisi ọ bụla nke na-amịghị mkpụrụ ọma, tụbakwa ya n'ime ọkụ. Ya mere unu ga-esite na mkpụrụ ha mata ha. Ọ bụghị onye ọ bụla nke na-asị m, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị. ga-abata n'alaeze eluigwe, kama ọ bụ onye na-eme ihe Nna nke bi n'eluigwe na-achọ. Ọtụtụ mmadụ ga-asị m n'ụbọchị ahụ, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, anyị ji buo amụma, anyị ji aha gị chụpụ ndị mmụọ ọjọọ, anyị jikwa aha gị rụọ ọtụtụ ọrụ dị ike. ma mgbe ahụ ka m ga-ekwupụtara ha sị, Ọ dịghị mgbe ọ bụla m maara unu, si n'ebe m nọ pụọ, unu ndị na-arụ ọrụ mmebi iwu. Ya mere onye ọbụla nke na-anụ okwu m ndị a na-emekwa ha, a ga-eji ya tụnyere nwoke nwere uche, onye wuru ụlọ ya n'elu oke nkume. Mmiri wee zoo, ide mmiri ruokwa ufufe feekwa wee makwasị ụlọ ahụ ma ọ daghị n'ihi na a tọrọ ntọala ya n'elu oke nkume ma onye ọbụla nke na-anụ okwu m ndị a ma ọ dịghị eme ha a ga-eji ya tụnyere nwoke nke bụ onye nzuzu onye wuru ụlọ ya n'elu aja Mmiri wee zoo, ide mmiri ruokwa, ufufe feekwa wee tụkwasị ụlọ ahụ, o wee daa, ọdịda ya dịkwa ukwuu. O ruo mgbe Jizọs kwubiri okwu ndị a, ibubo ozizi ya nwụrụ igwe mmadụ niile n'ahụ, n'ihi na ọ na-ezi ha ihe dị ka onye nwere ikike, ọ bụghịkwa dị ka ndị ode akwụkwọ ha.